aw ni sɔgɔma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn wele bilala aw ma anw fɛ conférence de presse min M5 tɔgɔ la M5 mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 n'o ye rassemblement des forces patriotiques ye n'o ye jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan FSD b'o la CMAS b'o la EMK b'o la association b'o la dimamuguw b'a la fɛn parti caman b'a la ani eh, eh, fɛn o fɛn bɛ mali ko la min mali bɛ taabolo min na n'a man ɲi n'an b'a fɛ a ka yɛlɛma o bɛɛ de farala ka na M5 kan n'an k'an bɛna tɔgɔw bɛɛ fɔ bon kuma an bɛna pan dɔ kunna o man ɲi segu ka foli bi yan donc conférence de presse kun ye min ye an bɛna a ɲɛfɔ segu an'a lamini fɛn min bɛ senna bi ani an b'a fɛ ka min boloda baara min kɛ juma n'o ye sini ye o de bɛna fɔ mɔgɔw ye ala sago aw sago donc an bɛna kuma di maître Zumana Sidibe n'o bɛna kuma FSD tɔgɔ la
j'interviens très sommairement au nom de

Dec ka n'a fɔra san bi wɔɔrɔ anw bɛ nin kalansa la n'a ko démocratie a nana k'an ka jamana cɛ ka jamana de bɔ mais n'o kɛra maa kelen o y'a kɛ n'a don tiɲɛ ye an t'o kɔnɔ an t'o kɔnɔ bilen temps tɛ di mɔgɔ si ma bilen IBK ka jɔ mɔnmaya la malidenw ka taa ka mali dila minnu bɛ se ka jamana bɔ minnu bɛ se ka jamanadenw lakana minnu bɛ se ka Kidal retrouver ka di mali ma ko constitution an bɛna o la ni na wala ten mali drapeau da ka jeni a fila IBK ka ministère la donc o tɛ constitution kɔnɔ o tɛ constitution to o fɛn o bali quoi ka bɔ ni mais drapeau ye azoka drapeau ka taa bamako pour vous dire que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ in tɛ IBK ko ye kɛlɛ ye jamana ko de ye k'a juguya fana k'a fɔ foyi tɛ mali bolo bilen ni bamako tɛ taamasigi bɛ bamako bɛɛ ye kuma de ye dɛ u bɛ se ka s'u faso la an kɔni bɛ min ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ mamudu Diko ko tɛ a ko CMAS ko tɛ FSD ko tɛ opposition ko tɛ majorité mɔgɔ minnu b'u jamana fɛ u ka na fara an kan IBK fɔ i jɔ mɔgɔ na fo a ka fanga fɛ kuma kuma min kɔni bɛ ne fɛ k'o fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ cɛ fara muso kan maa min b'a dɔn i ye mali den yɛrɛwolo ye
san joli kalanko tɛ mali kɔnɔ tugun ɲinan yɛrɛ ta bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a ye IBK ka minisiri fɛ n'o ye Bubu ye y'a ye donc anw kamana gannen don denw bɛ anw bolo anw t'a dɔn an b'an denw kɛ cogo di an denw bɛna laban délinquanya de la u bɛna banditisme kalan o jɔrɔ bɛ anw musolakaw la donc nin ye an bɛɛ kunko de nin y'an bɛɛ kunko de an bɛɛ ka wuli sini ni ala sɔnna a ma an bɛ fɛn o fɛn la an k'o bila an ka ɲɛsin nin ko in ma sini an ka jira k'a fɔ IBK n'a ka régime dɔ kɛra trop c'est trop an tɔɔrɔla an tɔɔrɔla an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min sugu la anw tɛ se la ka sanni kɛ tugun wari min bɛ di la cɛw ko ko wari tɛ yen min bɛ don o t'a bɔ an bɛ don sugu kɔnɔ an kamana bɛ gan an bɛna taa fɛn mun san an bɛna mun tobi ka di denmisɛnninw ma denw dun de bɛ anw kɔ diyagoya ye anw hali ni fitinin dira anw b'a dafa k'a san a tɛ anw fana bolo ɲinini tɛ ka wari sɔrɔ tugun donc an bɛɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka marche kɛ sini ne kɔni bɛ appel lancer muso bɛɛ ma Segu denmisɛnnin bɛɛ an ka nin k'an kunko ye an ka wuli sini an k'an kun da place d'indépendance kan an ka marche kɛ ka taa gouvernorat la an ka taa an ka papier déposer fɛn min ye IBK an ka yafa a ma o de kɔni an ka hakilila ye. Vraiment an ne bɛ dɔɔni fɔ a la o dɔ ye jumɛn ye n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ bi k'a daminɛ 2012 la fo ka se bi ma jamana ma basigi mais n'i y'a daminɛ a daminɛna kɔrɔnfɛ bolo kan bi an bɛ yɔrɔ min na a bɛ jamana cɛmancɛ la n'an ko centre gɛlɛya min bɛ jamana centre la bi o dogolen tɛ maa si la ka sababu kɛ mopti ani segu ye an b'a fɔ bi mali yɛrɛ gɛlɛya bɛ nin yɔrɔ fila kan ka tɛmɛ mali bɛɛ lajɛlen kan lakanako in na segu yan nɔ a kɛra sababu ye an ka économie n'o y'an ka sɔrɔ boso yɔrɔ ye o fara pewu éducation éducation ko banna pewu kɛra sababu ye an denw an dɔgɔninw an balimaw an balimamusow o kɛra sababu ye bi ka ŋanamuŋanamu maa caya ka denmisɛnnin caman bila tramadol ta la ka denmisɛnnin caman kɛ son ye ka an ka musow kɛ fana ye ka dutigiw kɛ namima ye ka sababu kɛ gɛlɛya ye ne baw n bɛ wele bila aw ma aw muso minnu ye a ka furuso kɛ ka na denw sɔrɔ ka furu labato ku ka den minnu sɔrɔ o denw de bɛ ka tiɲɛ aw sigilen ɲɛ na o denw ka ɲɛnamaya bɛ don ngalama na aw yɛrɛ ɲɛ b'a ka ɲɛnamaya tiɲɛtɔ la k'a ye k'a fɔ ko bɔ buruju tɛ aw bolo jamana kɔkan bilen aw bɛ a jigi da mun kan bilen aw yɛrɛ tiɲɛna a ɲɛ b'a denw tiɲɛtɔ la olu ka kan ka aw si min sɔrɔ n'o y'aw mɔdenw ye olu bɛna kɛ cogo di o jamana kelen kɔnɔ kɛlɛ min filɛ nin ye ni anw ka balikuw bɛ anw ɲɛfɛ bi k'a kɛ anw faw de bɛ anw ɲɛ k'a kɛ olu ka kɛlɛ tɛ nin ye o fɛn ye anw ma maloya ko ye fɛn ye anw denmisɛnw ma maloya ko ye kunmasuli ko de don fɔra aw yɛrɛ y'a mɛn foyi tɛ ka fɔ yɛlɛma yɛlɛma mun na parce que jamana ma kɛ jamanadenw sago ye n'i y'a mɛn ko jamanakuntigi i y'a mɛn ko gouvernement i y'a mɛn ko assemblée jamanadenw de don n'i y'a assemblée ta jamanadenw de b'a sugandi n'i ye président ta jamanadenw de b'a sugandi n'i ye gouvernement ta jamanadenw ka sugandi don ni baara ma kɛ olu hakilila ye ɛ bɛɛ b'a dɔn don o don kunun ka fisa bi ye ko constitution a ka ci a ka ci ci dɔwɛrɛ ye bɛɛ b'a dɔn mun kɛra député minnu tara a ma ta tiɲɛ kan anw yɛrɛ fɛ yan segu élection kɛra ko minnu kɛra yan plaintiw donna yan ka an ka urniw jeni yan a taara cour ma hali Markala ta filɛ o n'a ɲɔgɔn caman région kɔnɔ o n'a ɲɔgɔn caman mali kɔnɔ donc assemblée min bɛ yen ce n'est pas assemblée légitime minnu tara jamana ka taliw tɛ cour min kan ka baara kɛ cour ma sariya kalan cour ye nomination de kɛ min bɛ assemblée ɲɛmɔgɔya la bɛɛ b'a dɔn a ma passé u y'a ta de k'a don a la donc o yɛlɛma bɛ yen cour ka yɛlɛma o fana bɛ yen Bon min ye p jamanakuntigiya bɛ jamana mɔgɔ de y'i ta i ma se ka i jɔyɔrɔ fa jamana la kuma jan wɛrɛ t'o la bɛɛ b'o dɔn 2013 à maintenant kunun ka fisa bi ye tɔɔrɔ bɛ maliyɛnw kunna min y'a ta fɔ min ma ta bɛɛ b'o dɔn welewele kun y'o ye pacifiquement an tɛ maa fa neni an tɛ maa ba neni an tɛ goudron jeni an tɛ kati kɛ n'an ye fɛn o fɛn kati anw yɛrɛ de ta y'o ye an t'o kati kɛ an b'a kɛ de façon démocratique jamanakuntigi i tɛ se donc jamana b'a se k'a ka fanga segin a ma bonya kɔnɔ Ala sago aw sago